Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don Yɛndi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la cɛncɛn jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu n'o ye Alliance des États du Sahel AES ale ye laseli kɛ ka sanga ni binkanni wale ye min taara ka Niger jamana sɛgɛrɛ, u ko u tɛ sɔn nin wale in ma, wa ko u bɛ nin wale in kɔn. Laseli dɔ kɔnɔ min ni a carila janvier kalo tile 31 in na san 2026, AES maa ɲɛma capitaine Ibrahim Traore, a ko nin wale in ye nijuguya wale ye, wa ko fugariya wale don fana. Wale in min taara ka Niger jamana sɛgɛrɛ k'a daminɛ janvier kalo tile 28 su, Ka a dugu jɛ a tile mugan ani kɔnɔntɔn la wale in ɲɛsira u ka sɔrɔdasi daga yɔrɔ min n' o ye base aérienne cent un ani u ka pankurunjigiyɔrɔ min ni ale tɔgɔ dalen don Diori Hamani la Ɲamɛ a ye AES jamana ɲɛma in a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin wale in kɛbaw ma a ko nin wale in tɛna kɛ ji bɔlen ye ten ko ɲangili bere o bɛna taa ka wale in kɛbaw ani u dɛmɛbaw sɛgɛrɛ AES jamana ɲɛma kapitɛn Ibrahim Traore a ko AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ an'u ka kɔkɔrɔmadondoli bɛ nizɛri jamana ɲɛ wa ko jatigɛwale kɛbaw kɛlɛli k'u cɛsirilen don a la k'u b'a kɛ fɔɔ ka se a dan na Janvier kalo tile 31 san 2026 AES finitigilakaw olu ye ta wuli jatigɛwale kɛbaaw caman na Alkabar Menaka woroduguyanfan fɛ n'o o kɛra sababu ye ka jatigɛwale kɛbaa caman bɔnɛ u ni na minnu bɔra EIGS État islamique dans le Grand Sahara o kɔnɔna la ka tila k' u bolominɛnw fana caman cɛ mali finitigilakaw n' o ye an ka faamaw ye olu fana tun ka pankurunw ye ta wuli jatigɛwale kɛbaa dɔw la fana janvier kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn Menaka ale kɔrɔnfanfɛ la o senfɛ u dɔw tun tilala AES ka kɛlɛcɛ pankurun ni o maaw faralen ɲɔgɔn kan u ye ta wuli olu fana na ko olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na O kɔ kunnafoniw y'a tiɲɛtigiya fana ko Abu Al-Gabas Ishmali ko ale fagara ni jatigɛwalekɛbaaw ka buntenniw senfɛ min kɛra AES ka finitigilaka ninnu fɛ maa kofɔlen ale tun ɲininen don kosɛbɛ sabu la a ye nijuguyawale caman ta ka se ka ni marabolo sigidalamaw sɛgɛrɛ An ka finitigiw olu ye kɛlɛminɛ caman kura sɔrɔ kokura janvier kalo tile bi saba ani kelen na san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ minnu kundara ka taa Kati u tun bilasiralen don ni an ka finitigila ka mɔbili caman ye o minɛn kura ninnu na blindéw b'a la lance-missilew pankurun min ni an b'a fɔ u ma ko dronew o kura caman bɛ o la nin bɛ dɔ fara hali bi an ka jamana fanga kan ale min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ UEMOA jamanaw ɲɛma kɛlɛminɛko ani kɛlɛcɛko sira fɛ Global Firepower san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ale ka classement hukumu kɔnɔna la. Baki min ni ale bɛ doniw ni bolimafɛnw ta ka ji tigɛ ni u ye ale dɔ digira ji la ni a sanfɛ minɛnw ani a maaw bɛɛ lajɛlen karidon in na a kɛra Douékiré Goundam ale cercle kɔnɔna la Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la. kasara in sen fɛ maa naani olu de fatura mɔbili fila olu jigira ji la a sen fɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi wale in kɛra karidon in na février kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati in na yandi tv sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan